nwesịrị ebe ha si kwụsịka ike n'ụwa na-apụta asị na ee na gị na agwụ dị na mma ee gị na ajana be nne gị dị na mma gị na ajana be nne gị dị na mma gị na ndị mmiri gị dị na mma mana ọ sọsọ chi gị ka gị na ya dịrọ na mma o siri ike o siri ike ọ bụkwa ha na gị mmụọ na-ese onye izizi ga-ebu ụzọ ga na-ekpe udo ka e mezie bụ chi gị ị na-aghọta a sị na gị na mmụọ dị iri na-ejere gị ozi sebe okwu kịta chi gị mezuo ha iri na otu chi gị bụ onye nke ikpeazụ gị na ya ga-ese okwu a bịa na ndidi a na-enwe enwe chi kasị enwe ndidi a bịa ịhụnanya chi kasị ahụ mmadụ n'anya ọ ya a bịa na-asị onye dị ka chi m onye yiri chi m o nwe onye na-asị onye dịka agwụ m o nwe onye na-asị onye dịka ajana be anyị ihe a na-asị onye dịka chi m o nwe ihe ọ wụ na o nwe ka before mmụọ na-asị bịa duru onye a jebe ụwa o wee bụrụ chi edum ụwa gị ha ị makwa ọfọ a na-ebunye ya ị makwa ihe a na-agba ya bụ mmụọ ọ ya mere na ihe ọbụla i metana ọ dị chi gị mma ihe ọbụla i metana ọ dị chi gị mma ihe ọbụla i kwetana chi gị ekweru gị ya ebe ọbụla ị sịna na ị ga-aga chi gị esoro gị na-aga mana ihe na-esezi okwu bụzi mgbe ahụ ị sị chi gị na a ga-aga n'anyanwụ mana chi gị ma na gị bụkwanụ mmiri na anyanwụ akwa na ọkụ and na ụdịrị mmiri bụ na ọ bụrụ na e ruo ebe ahụ na anyanwụ a na-akpọbe ya ọkụ na ọ ga-enyekwere gị nsogbu na chi gị ọ ka na-asị gị na gị pụnata na ka aka gaa na kịta na gị chere mgbe anyanwụ nabara ka e jee ị na-esikwa ọnwụ na kịta anyanwụ pụtara na mgbe a ga-aga ya ọ ihe na-esere mmadụ na chi ya chi gị ọ mara ebe ọnwụ dị n'ụzọ ị sị ya ka anyị jebe obosi ọ fụ ọnwụ n'ụzọ obosi ọ sị gị mba ka a hapụ ịga obosi a na a ga-agakwa obosi a mana kịta na ọnwụ ka pụta n'ụzọ ị sị ya na kịta ka a ga-agara ya di gị nji akpọ gị nwunye gị nji akpọ gị nwanne gị enyi gị wee na-akpọ gị na ọ bụrụ na agaghị ya kịta ife dị ire eme a na-eje na-eje n'ụzọ o were okwute kpọọ gị ụkwụ i lecha ya anya sị ndị amoosu mere na nkịtị m ga-agalili obosi a chi gị na-adụ gị ọdụ ahụ ị na-aghọta a na-apụta n'ụzọ buru moto gị jee kụọ onye keke ị sị ndị amoosu na ha mere na moto ị kpọọ onye mechanic sunday bịa buru moto ọ dị ebe dị otu a park na ebe dị otu ana m aga obosi mbata ka mma ha mee ị maa ọkada enu jee obosi ị na-aghọta ya gị na ya ọ na-anọ mgbe ị ruru ebe ahụ i zute ọnwụ a n'ụzọ ọkada ahụ a na-agbadata n'ugwu obosi moto pịachara unu elu e buru gị jee Borromeo hospital i ruo ebe ahụ sị na chi gị egbuo gị na ekwensu abịa na oghe ndị mmadụ bịa bịarata gị kama ha wee sị gịnị mekwanụ gị fa sị ekwensu iwe egbuo ya ị na-ahụ ka ụwa si aga so mana chi gị ga-anọkwa ebe ahụ hụkwa na ọgwụ niile a na-enye gị na ọ na-abanyekwa ị na-ahụ iwe ama ewekwa ya o so na ya mere na e megide ife a megide ife a megide ife a ya akarịbazie ya azọba gị ya akarịbazie at the point iwe ewezie ya ị na-aghọta ọ naghị etigbu gị ihe na mbụ ọ ma etibezie gị ife maka gị na ị naghị anụ ife

ya edozie chi dozie anyị na chi ya maka ọkwa chi ya ga-emezi anyị na-agazi na-edozizi mmụọ ndị ọzọ a niile na-ekpesara ha chi ya ọzọ ya ga-anọzi na-akọ mmụọ nga ejere anya chi anya maka otu a na-arịọ ya ihe ọ na-eme ife awa na gị na ife okwu so ị hụkwa ya kịta na ọ ka anyị si eji iji ahụ eh, nwanne m ya gazie sayensị nke a na-abụghị mba ọ wụhụ chukwu okike wụ chi gị mm. otu a na-anọ na otu a na-anọ na onye ọbụla mmadụ nọ n'ụwa na-abụrụgo mmụọ mm. o megwo exist in the land of spirit onye ọbụla mmadụ nọ n'ụwa tata eh. bụ mmụọ eh. ị ga na-anụ ka a na-asị na mmadụ bụ mmụọ o nweghị ya bụrụgodo onye ara bụrụgodo onye isi na-adịrọ mma ihe ọbụla a mụtata mmadụ ọ mmụọ ka ọ wụ ihe anyị nọ ihe a na-ahụ missionary world ozi ka anyị bịara ebe a ọ ya na-ebute ọnwụ onye jecha ozi ọ naachi ọnwụ ahụ wụ ụgbọ nwa mkpi ya wụ ihe na-enye anyị aka naachi ebe anyị si if not ọnwụ o nweghị otu mmadụ ga-esi ga naachi n'ebe o si so na ọ ya ị nọdụ n'ụwa na anyị nọ ma anyị ụwa ndị ka ya ọ ga-enye gị aka na akara aka chi mmadụ na ihe butere chi ihe mbutere chi si na akara aka gịnị bụ akara aka nzube mmadụ jiri bịa ụwa nzube mmadụ jiri bịa ụwa hmm. nzube a mmadụ jiri bịa ụwa ebe o bido bụ na mmụọ hmm. ị na-ahụ ya kịta na hmm. ọ ya nwa ihe na-ebute ịlọ ụwa a na-anọ ebe a na-agba ala na-achọ onye ụwa mmadụ na onye nọrọ nwa gị nwoke ụwa ihe mbutere ịnọ ụwa ahụ mgbe nị ị hụ ka m si gwa gị kịta na na mmadụ niile nọ n'ụwa bụ mmụọ ka ha bụ anyị abịago n'ụwa jechaa ozi a sị na ọnwụ egbuo onye ahụ ọ naa otu a na m obodo gwa akata ka m nọ kịta na abịago m n'ụwa ejechagwo m ozi hmm. ọnwụ egbugo m anaa m ihe bụ chi mmadụ bụ mgbe nị ọnwụ mbịa gbuo mmadụ ya naachi otu a na na-eme dibịa kịta na mmegide dibịa anyị na ndị be anyị na-asị afọ echi afọ ụkwa ya mgbe ọbụla o ji na-abụ mma nwụlele hmm. mgbe anyị nlaghachiri m emiiti ndị ichie be anyị hmm. o nweghị ndị ọzọ na-emiiti ihe a na-asị gị apụta na-asị gị nwe gara eluigwe ga ọkụ ala mmụọ ntụ ọnụ o nweghị ihe dị ka eluigwe na ọkụ ala mmụọ ebe mmadụ na-eje onye nwụọ ọ naachikwu ndị ichie be ma nwoke ma nwaanyị ọ ndị ichie ahụ ndị elders na-ekpe ikpe ee o sitezie ka i si jetezi ije n'ụwa gị that means ha ga-ekpekwe gị ikpe mana mgbe ikpe na i jete mgbe i jeteghị ị ga-anata ụwa ị ga-anata ụwa ọzọ ite na anata ụwa ọzọ ị bịa kontinu ebe i jedebere ọ ị bịa lụtọpụ ọrụ ịnwe otu ananụ na-asị na m alụkọ ọrụ ma ndị mmadụ ọ na-abịa ma alụgide ọrụ alụgide ọnwụ ọrụ ọnwụ abịa echi niile ị ma na ndị mmadụ ka ga na-abịakwa n'obi ya ndị niile m zụrụ ha ka ga na-agbatakwa n'obi ya ha ka ga-atụkwasịkwa obi n'obi a onye bịa ọ kọọrọ nwanne ya ka mana ọnwa enwekwa odogwu agata aga a na-atụ alịla a na-atụ alịla ọ ya ga-ebute a ga-eji edupu nkwụ onye ọzọ ngalaba bịa kontinukwe ka obi ahụ wee nọgidekwe ọ ya na-ebute a pụta a na-asị na agbụrụ a agbụrụ dibie nna nna ya mere dibie nna ya mere dibie ya na-emekwa dibie ọ because of ihe dị na ịlọ ụwa ahụ ị ghọta ọ bụrụ na egwu ị na-ahụ ya ọ dị na agbụrụ ọ bụrụ ịgba egwu ọ dị na agbụrụ ọ wụ ihe e ji ya mara agbụrụ ị na-ahụ ya kịta na so adọ ya na-eme ọ bụrụ na ebi ụwa ọ wụ ihe na-ebute nwata pụta ọ na-achọ onye ụwa ya nwata pụta ọ na-achọ chi ụwa ya maka na ọ bụrụ na ebi ụwa ee m na-abịakwa ekwu m kịta na nwata pụta ọ na-achọ chi ụwa ya na-achọ onye ụwa ya na ka m finishi ewute onye ụwa hmm. uru onye ụwa anyị ịchọ onye ụwa anyị bara anyị bụ na a sị na onye bu mmadụ ụzọ siri ite ọ bụ ya na-aka ya enwe mkpọkọrọ ọkụ ị na-aghọta agadi nwaanyị anaghị aka nka na egwu ọ mara agba mgbe ị na-ege onye ụwa gị ntị na mụ otu a na-eme dibie onye ụwa m ga na-enye aka hụ na ụzọ dibie m a na-agazi ya na chi ụwa m chi ụwa ka m na-abịa kịta na ka m bịa kọwa chi ụwa ụdadị mmadụ nwụọ naachi na ana mmụọ after ndị ichie m kpesịrị ikpe ikpe ọ ma ya ikpe amaghị ọ wụ ihe m ga-eji akọ o nwere mmụọ ọzọ a ga-emezi appoint o nwere mmụọ ọzọ nọ na ana mmụọ ndị ichie m ga-emezi appoint ọ the elders ha nwe the authority ọ kwa ị ma ndị ichie na-ahụ chukwu sọsọ ndị ichie na-ahụ chukwu chukwu okike ahụ sọsọ ha ndị ichie na-akpakọ sọsọ chukwu na ndị sọsọ chukwu na ndị ichie na-akpakọ that's the reason why mgbe ụmụ igbo matara ihe dị na ndị ichie ha ama na anyị nwekwanụ ihe o nweghị ihe ọzọ anyị na-achọ ọ nwata mara nna ya ọ mara ndị ichie nwata mara ndị ichie ọ mara chukwu chukwu nke ahụ a na-ekwu okwu ya chukwu ndị ichie ka ọ ọ wụghị ọgbọ gị ọ wụghị ọgbọ o nweghị mụ na ya na-akpakọ otu a na-eme dibie na o nweghị mụ na chukwu na-akpakọ ọ m miitie ndị ichie be anyị ndị ichie be anyị emiitie ya

mana mgbe anyị pụtara na geeti hụrụ m mgbe anyị batara na kọmpand hụrụ m not until somebody kpọkwa gị kpọbata gị ebe and ọ wụghị onye nabata gị na geeti nabata gị na kọmpand and ọ wụghị onye nabata gị na kọmpand anabata gị ebe a ị hụ protocol onye ọ bụla nwere ozi nke ya do you know that nature ya fụ m na gị na onye nke geeti ya nwee nsogbu mana gị hapụta na kọmpand a ị mana ka ị wetachara ebe a ị mana ndị nke ndị ebe a na nwere right itamin gị ahụ m ịnọchina ị hụrụ ihe nwe ugwu ị hụrụ ka ihe nwa na-esi adị n'ala ihe wụ e, chi mmadụ chi ụwa mmadụ mgbe onye mmadụ nwere kpechara ikpe ọ nwere mmụọ a ga-ejeje na appoint ọ mmụọ ahụ bụ mụnwa nọ n'ebe a kịta na mmadụ ọ mmụọ ahụ ọ gịnwa nọ n'ebe a kịta na nọ na mmadụ now mgbe ahụ mere nwa ha appoint abịa sị ya ngwa bịa jee ije na odogwu akataka mbata jee jee jee tọpụ ozi a ọ jefọrọ n'ụwa na n'ebe ọ jedebe na ebe ị ga-amalite na ka ị ga-esi ga eje ije ị hụgo mgbe enye ọ jere onye ngwo ka o si jee ị hụgo ka o si jee ngwa lee ka ị ga-esi ga eme enyego direction adịzie n'otu ihe ahụ a na-ekwu mgbe ha na-ekwu ya ọ wụ ofe na-ekwu ya ndị otu ka gị na ha nọ mgbe na-ekwuchazi ya aṅụọ iyi ụwa gịnị ka a na-aṅụ n'iyi ahụ ọ kwa ihe a e kwuru ka a ga-emerịrị ma ọ bụ nkwa ya ihe ọ bụla metara gwara ọ ga-ebukwa amoosu ekweta ị ṅụọ iyi n'ihu ndị ichie na ụmụada na ndị ukwu na ndị nta wee wee ṅụọ iyi n'inwe arụsị be unu arụsị na-elekọta be unu a bịakwa iji ada aja ọ wụkwa ihe anyị na-eme onwe ka mmiri zoo ka na-adị n'ụwa ọ bụghị ahụ na alụsị ihe niile ndị na-ana ya ihe niile ndị na mmụọ nna ana ya ha na ibi anyị ha niile nọ na-agba akaebe na mgbe na ikwetezi ṅụchazi iyi otu ahụ e wee kpọzie another mmụọ gebekwa ntị onwekwa ya akpa ngwa onye ụwa gị ọ wụkwa gị ma onye ụwa gị a kpọọ another mmụọ nọrọ onwe ya ị ma akpọtago the first mmụọ ya ozi mmụọ na-enye assignment akpọtazi another mmụọ bịa sị ya ngwa ya bịa duru gị bịa jee ije na ọ kwa na ihe na-agọrọ n'otu ọ sị ee ya hụ na ihe a niile agọrọ na-emezu ya ọ ya chi edu m ụwa ọ ya igbo na-akpọ chi edu m ụwa so ị hụ na chi ụwa wụ mmadụ onye ahụ bịara ụwa na chi ụwa o nweghị ihe gbasara ya na chi ụwa ọ wụ ya chi ụwa gị and ọ wụghị onye ụwa gị chi ụwa gị ihe ahụ ka o si eme de na onye na-eduzie gị bịa chi ahụ wee duzie gị bịazie n'ụwa ọ ya mere na chi gị so gị ebe na ebe ọ bụla ị nọ na maka nwa ihe ọzọ ma ọ na-eme n'ụwa ọ ya butere okwu ụwa ahụ okwu igbo ahụ na chi abụghị otu mm-hmm. mana ịhụrụ onye a na-agbata n'afa na ịhụrụ onye a na-agbata n'afa na ọ bụ Benson na-anọta nwa gị nwoke ụwa mm-hmm. ị ma na enwere ike akpọ ụmụaka a na-amụ na be unu na enwere ike mgbe a na-akwasị afọ ụmụ nwoke ma ụmụ nwoke niile na ụmụ nwaanyị na-amụ na ngwuru be unu ma ndị jere ije di enwere ike ịgbata mmadụ naatọ na ịnọ ọ bịakwuru ụwa na ịhụgo na chi ụwa mmadụ abụghị onye ụwa mmadụ maka ya bụrụ na chi ụwa mmadụ bụ onye ụwa mmadụ gịnị mere igbo ji asị na chi abụghị otu mana abịazie onye ụwa ọ nọta mmadụ atọ ụwa hmm. ya na chi akwụghị na otu ka ọnụ hmm. akwụghị na ọ contradict okwu igbo ahụ na chi abụghị otu chi abụghị otu hmm. ịhụ na nwa ha edinye du m bịa ụwa o nwehọ onye ọzọ ọ duga ụwa ọ ya mere na chi m abụrọ chi gị mana ị ma na otu anyị nọ na ya ana m na gị si na ofu ụmụnna ọ dị likely na onye lọrọ gị ụwa lọrọ m ụwa so ị hụrụ na onye ụwa abụghị chi ụwa ị hụrụ na chi ụwa abụghị onye ụwa o dogo gị anya tata ọ wụ ya ihe niile eji m n'ahịa na nkwụ ka o doo gị anya sam onye bịara ụwa bụ chi ya ka ya na ya yes gị na chi ya ebi ụwa yes ibi ụwa mana na o nwere ike ịwụ otu a na obodo gwakọta aka na na nnachi ahụ nnachi purpose m ji bịa ka i jikwa wee bịakwa hmm. enwere ike ndị ichie sị na m ji eje continue ozi onye a ejefurọ tomorrow ha nwere ike ịhụkwa izisịakwa onye ọzọ na ya jekwukwa eje enyekwukwa onye nke izizi ahụ aka for the purpose of ihe dibịa ma ọ bụ ihe ịtụ osisi ma ọ bụ ịkụ igbu ọja ma ọ bụ ịkụ nkwa ịhụ ya kịta na ịhụ na onye ụwa ahụ na-abịago ịbụọ ma ọ ịtọ ma ọ ịnọ depending ka ozi ahụ siri dị a na-ezite a na-ezite mmụọ a na-ezite mmụọ nwa mụrụ na ya bụrụzie mmadụ ọ ya mere na ọ bụrụ na nwata esi n'ikwu nna ya bịa ụwa si n'ikwu nna ya bịa ụwa na-ahapụ na ya onweghị onye ga-anọgide kịta na otu anyị nọ kịta na onye ụwa gị ọ bụrụ onye ọnịcha n'ụdị ihe dị otu a aja ọdụ ọ sọkwa gị na ya nne nne gị wee dịkwa n'ọyị na nna gị wee dịkwa n'ọyị o nwee ike ịbịa ụwa ọ wụ ndị ọ wụ na nwoke tụwa nwunye gị ime ka m bịa na nke agha aga mee agwụ nsị mee nke a mee nke ọ gafụbara m oge nke maka ajụjụ m na-ajụ ka m ghọtagodi Jimini n'ive nọ ya duo na afụgo m some afụgo m some of your lectures online so I cannot deny but ịmago na izu a gbara n'ihu n'ihu ka mma ka ị kọwatara m na m ewere iwe ya ka ndụ oge anyị ihe ihe emere bụ ebe a ọkwa fancy ka emere ị mara fancy akarịka na ụwa anyị bịara e nwekwara ike ime na onye fancy bụ ma ama m na ya ahụ ebe anụgo m ya dozi ọ dị mma ngwa ka anyị gaa n'iru na ọ ga-adịrọ ihe a na-akpọ ihe a na okwu chi hmm? hmm. okwu chi ya o temple altar that language okwu okwu mmụọ ihe ọ pụtara temple spiritual temple holy temple holy altar nke na nke ọbụla ị kpọ na ya so na ị mara ihe anyị na-eme n'ụwa bụ ife mmụọ ọ chọrọ amamife na nghọta That's the reason why ndị ghọtalụ ya o ji agara ha n'ụwa ha ndị aghọtahụ na-enwe nsogbu n'ụwa because ụwa anyị nọ na e ke ya na nghọta na amamife so without gịnwa aghọta ha ụwa ahụ ụwa ga na ụwa ga na-eme gị ụmụaka all the time not until ị bịa ghọta ihe a na-eme ọ dị ka gịnwa gaa ụlọ akwụkwọ kịta ọ bụrụ na i ruo n'ụlọ akwụkwọ ghọta ihe a na-eme n'ụlọ akwụkwọ ị ga-ahụ ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ ahụ ị bịa not untilzi ị ghọta ihe a na-eme ebe ahụ wee sonyezie wee mara na gị bịara ebe ahụ ọnwa anyị na-aghọta na n'ime ya n'ụwa anyị bịa kịta ihe a na-akpọ ife a na-awa ọkpọsi ikenga ị na-aghọta ị mara chi gị ahụ ikenga ka ọ bụ ee chi ga-ewe ikenga gị chi ikenga m ikenga chi m hmm. ị na-aghọta ikenga power so anything ọbụla nwere power bụ ikenga ka ọ bụ otu anyị nọ kịta anyị na mgbe anyị dị asị eh, eh, aka ikenga eh, nke ahụ aka ọkpụkpụ aka gị ọkpụkpụ aka aka ike gị ihe ọbụla ahụ power force ọ bụ ikenga ka ọ bụ so chi gị wụ a force ọ bụ ikenga ka ọ bụ so ihe a na-adị representative ihe a na-akwa n'ogirisi ka eji wee tụọ ya ihe a na-awa ogirisi so ọ dịkwa equivalent to a bịa na be gị na-achọ ya emere gị ihe chi emecha ya tinye gị ogirisi ebe ahụ ma ọ eme ya n'ukwu ogirisi ọ the same osisi ahụ dị ife ọ kpọrọ nkụ ọ dị ndụ ogirisi bụ gịnị oke ka ha si mee otu a na nke a na-adịkwa kịta na the same thing ka ọ bụ ị ma na o nwere ihe mbutelụ nka anọgide mmebe anyị emeghị ya n'ihi na achọ m ya bịa be gị mm. na ihe butere nke a na-abụ ọtụtụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa kịta na anịchọ ya emechi a sị ka e je mee ya na be ha o nwere ike ori idu asị mma m agaghị ekwe mm. mpa m agaghị ekwe mma m na-aga ụka ndị be anyị na-aga ụka mm. anọzie na ị na-aga ụka ihe onye emebinahara gị de na-eme ya otu a na ọ bụrụzie na ọ dabalụ gị na ị nwetara space ị rụrụ ụlọ ma ọ bụ nna gị ga-ekwe ka e bunata ya na be hmm. irukwe na gekwe ntị hmm. ihe a na-abụ ana igwupụ ana kịta na be unu ebe ị chere irute ya unu ọ na-ero gị cherute ya hmm. i buru this ọkụ ana dọba ebe a nwekwara ike ka wetakwa ogirisi tinyekwa ya n'akụkụ ọ kwụdozie akwa ị mara ọ ka na-ere ere mm. forever and ever kwụmọ na-eme eme mm. good ka ị wee ghọta na ihe anyị na-eme dị ọkpụ tọrọ ọkpụ mm. ihe anyị na-eme abụghị taata e mewe ihe na na-eme onwe ihe ọrịa ndị ebe a na-ana agba ncha onwe ihe ọrịa ndị ebe a na na-emebi emebi so now abịazi ị ga-ahụ akwa ị nwere ego ayọrọ ebe a ihe a na-ahụ akara aka akara aka ihe akara aka gị ihe a na-ahụ aṅụrị ijere ị ghọtago ee egwu ụwa anyị bịara egwu na amụ ijere ọ ya nwa dị ife a e nwee ka esi ama ya mara ikenga nzu aka nri na aka ekpe maka na akara aka gị bịara ụwa a ga-amara ya nzu ọnwa ihe na-aghọta kịta na akwa na ka anyị ji na-eze mmụọ ha na-akpọtu ebe ahụ chi gị na onye ụwa gị akwa ka anyị ji eze ha iwe nke a ka mgbamgba gị kwa n'eke n'oye n'afọ na nkwọ nke a na-abịa ịda anyị ga-ejiga merụba ife kịta na ihe a na-abụ aba aba igwe anyị ji ejigide amoosu so ihe amoosu niile mmụọ na-eme gị chi gị mara maka ya a na-eme gị n'akara aka gị ihe na-ebute ya mgbe anyị na-eme n'ụbọchị nke taata ka anyị na-emecha ya anyị jizi aba wee jigide ihe niile kwuru n'obi ahụ ife amoosu a na-eme gị ka ha dị n'imezina gị ọ ya na-ebute nwa ji mechaa chi ya ọ malite gaba aga ọ malite nwe aṅụrị maka gịnị ejidego amoosu a so ị mara these elementary forces anyị ha nọ n'ụwa n'idiri gịnị ka anyị merụ gịnị ka anyị nyere ha ga-enye ha aka na ihe anyị chọrọ ka ha mere anyị ọ ya na-ebute gbuoro chi gị ọkụkọ biko leta ọkụkọ ahụ ahụhụ na chi gị atabeghị anụ ọ bụghị anụ na chi gị na-ata ihe dị gị ndere ebe ahụ gịnị ọbara mm. ọbara bụ ike mmụọ gbuo chi gị ọkụkọ ka ike wee dị ya ịzọpụkwa na ije n'isi gị ọ zọpụrụzie ije anyị esi gị ụra atọ azụ otu ekwuwezie ya ọ ya na-ebute igbu ewu ya na-ebute igbu ebunu ya na-ebute igbu efi maka the more you do the more ka ị na-enyekwa ya power for gịnị for work ihe a na-ahụ mma a ga na-eji ga na-asụnụ gị ezi na-asụrụ gị ụzọ na-alụnụ gị ọgụ ọgọdụkwa n'ụzọ gị ọgọdụ n'ụzọ gị so ihe a na-ahụ ọfọ chi gị ọfọ i wepụtara chi gị ngwara mgbachi eji ọsọ ọjọọ ọzọ o nwe ihe ọzọ ị ghọtara o nwe ihe a na-ahụ ndị ụgbọ ndị otu mm. ndị ụgbọ ọkwa ị hụ ka ha si ekwu na azụ ike nga ọhịa ha na-eme eh, gaa n'ihu mba o nwe ihe ọzọ ya ose ọjị mm. nsogbu ada anyị na emechi chenji na ya na anyị ka nọ ọ dị ka gị na-etinyekwu mm. o nwe ihe ọzọ ị na-ajụ na jụọ ajụ na onye ajụ anaghị efu ụzọ ị ma nwa obodo gwa gara aga nwa ihe na-eme mm. ma ama ha anya ọ dịghị ka ọga m agwa m mm. eh, mmụọ nziri mmụọ nziri m dịka gbalịsi m ike eji oke ajụjụ awụrụ ya bụ ibe dị na mba ịjụ oke ajụjụ makwara mma maka onye ajụ anaghị efu ụzọ mm, maka na ana m efu ụlọ n'ụzọ nsogbu adịrọ ọ bụrụ na o nwe nke na-edoro gị anya jụọ otu a na mụ na gị nọ ebe a feel free with me na ajụjụ anaghị ewe m iwe nna m ihe m chọrọ ịjụ bụ na this ike nọ ebe a na m na-afụ anya wụ chi m ma ọ wụ chi gị nọ ebe a chi gị anọkwa ebe a point of correction chi gị anọghị ebe a mm-hmm. chi gị awụghị ikenga ọ chi gị awụ nzu chi gị awụghị edo mm-hmm. ihe a na wụ okwu chi gị ebe a na ka ị chọrọ inye chi gị ọnọdụ ị ga-anụ ihe anyị ga na-ekwu mgbe anyị na-eje n'ihu na ihe a wụ ebe ị na-akpọ chi gị ka ọ bịa nọdụ ị ga na-anọ ga na-enye ya oke ya ị ga na-anọ ga na-agọdo ya ị ga na-anọ ga na-ekwuri ya ị ga na-anọ ga na-eme necessary things ọ ga-abụ gị na-eme n'ụwa wee na-agbatị chi gị aka na-agbatị ya ụkwụ na ihe ọ ga-emere gị n'ụwa gị mm. gee ntị ụwa anyị bịa nwee ka ọ dị eh? ị fụrụ otu a na ị nọ n'ihu mmụọ kịta na hmm. anyị anọgide emere ife a ọ wụghị anwansi ka anyị na-eme hmm. anyị emeghị ya na ọ gụrụ anyị agụrụ hmm. anyị emekwenye anyị chọrọ ya eme anyị emeghị ya ka ndị mmadụ wee tụrụ anyị ụjọ ị hụrụ otu a na okwu ezumezu dị n'ime ebe a edozighị ya na ka ọ dị ebube n'anya ọ gịnị ọ nwere ihe ọ wụ na ihe a wụ mmụọ na-eso gị mmụọ na-eso gị ị bịa nye ya ọnọdụ sị ya na ya nọdụrụ gị ebe a ebe nlekwasị anya ị ga na-anọ ga na-efe ya afọ ofufe ị ga na-anọ ga na-emeru ya ive na ọ ga-abụ gị na-eme ya na-akwasị gị na ọ na-ara aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe kwọọ aka nri ị gaghị emelu ya n'ọnụ ọnụ efu na ọ wụhụ na on the sky ka ị ga-eme ya ọ nwere ebe ị ga na-anọ ga na-eme ya n'ụwa ị na-aghọta mme otu anyị nọ kịta na ọkwa mmadụ ka ị bụ o nwe ihe ọ nyere gị ị pụta ị na-eje ejegide chi jie ebe ị fụ n'ọfịa ị lalụ ebe ị fụ n'ụzọ ị lalụ ọkwa chi foo i kulikwa ị na-ejekwa ejegide ụbọchị ọnwụ jiri bịa ị nwụrụ ị gaa ọkwa onye nwụọ nke ya ọ gaa mana ọkwa ọ dị gị n'ogide gbaa mbọ ka ị rụta ụlọ ị rụta ụlọ ka i biri n'ime ụlọ ahụ anụmanụ na-arụ ụlọ ọ ha adịghị ndụ ọtụtụ anụmanụ ọ ha aka mmadụ mma hmm. ọ ha aka mmadụ mma ọ ha aka mmadụ ike oh, ọtụtụ anụmanụ ka mmadụ ogologo hmm. gịnị mekwa mmadụ ji arụkwanụ ụlọ jee biri n'ime ya otu ahụ ka anyị si edotere chi anyị ebe dị nsọ ọ site n'ịrụ ụlọ ahụ na ka ị na-abịa ebe a kwara nke odogwara kara aga gị wara na ị na-abịa onye ọkada obutegwa gị na be m ọkwa ya butere Ọkwa ya butere gị. Ọ ya ebuterịrị m. Good. O bute m bịa. Good. The first time ị bịa bụ ọkwa ọkada butere gị. Mm. Ọkwa ị kpọọ ya aha ebe ị na-abịa. Mm. Ya butere gị. Ka ahụ unu na-abịa ọkwa unu ga gbafere ọtụtụ ụzọ. Mm. Gbafere ọtụtụ ụlọ. Gbafere ọtụtụ ụlọ. E wee bute gị ebe a. Otu ahụ ka o si adị. So na ọ bụrụ na ihe mmụọ dị ka ebe ọbụla i ru na-eme ife mmụọ ebe ọbụla i ru na-eme ife mmụọ our life agaghị enwe meaning ọ ya butere ị na-enwe altar temple so na ebe a na-abụghị ebe chi gị chi ga ihe a na-abụrụ chi gị ọ bụrụkwa chi gị nụkwa ife mụnwa m kwuru kama na ihe a na-abụ ebe ị ga-akpọtu chi gị ọ bụrụ ebe nlekwasị anya ọ ga-awụ i weta oke ihe ọbụla enye na ebe a chi gị ọ nara gị maka ọ ka e si kwado ya n'ụwa ihe a na-awụ ihe a na-awụ the foundation the fountain of life hmm. ihe a ka e siri chọọ ụwa ọ wụ gị chọta ọ wụ m chọta ọ malitere na gboo hmm. mmụọ ọbụla gị na ya ga-emekọ ife n'ụwa nwere ebe ị ga-enye ọnọdụ ị nụ ihe m gwa gị hmm. ọ malitere na gịnị gboo ọ malitere taata